Falahili KTV timakubweretsa nkhaniyo poyera tapangani like subscribe pano Falahili KTV ndikumvera nkhaniyi mwachidwi ndili ndi uthenga wapadera uthenga umenewu ukhalanso chenjezo komanso uthenga umenewu ndikufuna ndipemphe ma department onse a security mdziko la malawi i understand kunena kuti boma la mcp linagula every department imene ili mboma ku malawi ku polisi ndikogwidwa ndikogudwa ku army ndikogudwa ku immigration ndikogudwa wherever we can go kunagudwa ndipo kunayikidwanso anthu awo kuti azipanga cheki uthenga ndifuna kupereka masanawu ndofuna kuchita warn president wa dziko la malawi a lazarus chakwera ndi chipani cha malawi congress party i do understand kunena kuti mu chipanimu muli anthu enanso amene akuphinjika ndi utsogoleri wa a Lazarus Chakwera. Uthenga wanga masana uno ndi wonena kuti mu dziko la Malawi sitikufuna nkhondo. I want to repeat this. Mu dziko la Malawi sitikufuna nkhondo. Nde achakwera ngati mwakonzekera nkhondo nkhondo imeneyi mukayimenyere ku kasiya kaya mukayimenyera ku mchinji koma isachite affect madera a dziko la malawi zimene mukupanga ndi mtopola waukulu mtopola waukulu weniweni ndibwera ndi nkhani zochuluka mu nkhanga zaona komano nkhani yokha ndafuna kuti amalawi tidziwisane president wa dziko la malawi sakufuna mtendere chimene akufuna ndi kubweretsa nkhondo pozindikira ndi kudziwa kunena kuti iyeyo ali ndi kuthekera konena kuti akhoza kuzathawa kapena akhoza kuzatetezedwa ngati nkotero uthenga wanga ndifuna upite kwa amalawi army uthenga wanga upite ku malawi police service uthenga wanga upite ku uh, prison service uthenga wanga upite ku immigration ndi ma department ena onse okhuzana ndi security posachedwa pompa kunabwera mtsogoleri wa dziko la mozambique amene anakakumana ndi a lazarus chakwera kubwera kwa president amene uja kunali kuzakambirana how they can rig election nkhani siyobisa i got evidence imene ena mwa anyamata amene atumidwa kuti azakhale nawo mugulu lokhala ngati akuzapanga chitetezo kuchoka ku mozambiki anyamata a frelimo ndipo pali gulu la anyamata a frelimo limene likuchoka ku mozambiki posachedwa pompa likhala likubwera ku malawi kuzagwira ntchito zimene atumidwa ndi purezidenti wa ku mozambiki pogwirizana ndi purezidenti wa dziko la malawi i said i got evidence ndikufuna ndibwereze achakwera dziko la malawi sitikufuna nkhondo a valentino phiri dziko la malawi sitikufuna nkhondo mayi yolamu dziko la malawi sitikufuna nkhondo as i said kukubwera anthu chonde ndati sitikufuna nkhondo mu dziko mwathu i'm very disappointed pa nkhani imeneyi gulu la anthu lichoka ku mozambique la frelimo ndi cholinga chonena kuti azathandizire kubera chisankho koma pobwera pobwera mdziko muno akubwera ngati anthu ozathandizira kuyang'anira chisankho kuteteza chisankho kuti chizakhale chabata ndi mtendere so i got evidence a president achakwera ndikubwereza mdziko mwathu sitikufunamo nkhondo ngati mukufuna nkhondo imeneyi you are free mukhoza kukayipangira kwanu kumene mukuchokera kukasiya kaya kwa makolo anu kumchinji koma not mu dziko la malawi dziko la malawi sitikufuna nkhondo makolo athu azasowa kothawira makolo athu azasowa kothawira nde amalawi chigawo chakumasana kuno ndafuna ndikuziwiseni zimene akupanga plan a lazarus chakwera akuyitanisa a frelimo kuchoka ku mozambiki kuti azathandizire kuyang'anira chisankho mu njira yozateteza koma akuzathandizira kubera chisankho as i said i got evidence ndimayamika mulungu wakumwamba chifukwa cha mphatso imene anandipasa yonena kuti ndikhoza kupanga kafukufuku ndikupeza choona chake chenicheni inu azipani zotsutsa you need to be careful timakuyankhulani ena mmanyalanyaza simmafuna kuti muzitimvera azipani zotsutsa you need to be careful ndofuna ndibwereze azipani zotsutsa you need to unite kuti mupulumuse mtundu wa malawi whosoever amene akuona kuti iyeyo wapanga chiganizo kupita ku mcp akhoza kupita kumene koko koma reality imene ili pa ground ndi yonena kuti amalawi akuvutika Kaya wina afune asafune, amalawi a udf akuvutika, amalawi a aford akuvutika, amalawi a dpp akuvutika, amalawi a mcp akuvutika, amalawi a pp akuvutika, amalawi a mbakuwaku akuvutika, amalawi amene amakonda zipani zosiyanasiyana akuvutika mdziko la malawi. So there is no need wina wake azikatibweresera nkhondo kutibweresera mdziko mwathu. apa pokha nde tigwiranapo makosi sitisiyana. like share komanso subscribe pano pa Lahiri K TV kuti video ina iliyonse izikupezani mosavuta.